gabɔn furancɛrɔfanga ɲɛmaa general brice oligui nguema min ye fu siri bongolakaw ka fanga da la ni ali bongo jiginni ye ka bɔ fanga na gabɔn san 2023 ntɛnɛ marisikalo tile saba furancɛrɔfanga ɲɛmaa general brice oligui nguema y'a jira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye jamanakuntigisigi kalata nata la avrili kalo tile tan ani fila Furancɛrɔfanga ɲɛmaa Gabɔn a si bɛ san bi duuru la don min na a bɛ na fanga na a kun y'a jira k'a fɔ furancɛrɔfanga kuntaala kalo tan ni seegin don wa ale de bɛ furancɛrɔfanga in labɛn ka fanga di maa nanama sumanenw ma k'i kɔ don o kɔrɔ ye a kun t'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ a ta kun bɛ kɛ kalata labɛnni dama ye nka kalata sariya kuraw minnu bilara sen kan kɔsa in na Gabɔn jamana kɔnɔ o n'an bɛ diɲɛ di sɔrasiw ma ko u bɛ se k'u kanbɔ wa a ma se yɛrɛ u ka surasiya bila yɛrɛ k'u kanbɔ koyi fɛn min fɔlen bɛ kalata sariyaw rɔ surasiya kunkan n'i ma ɲɛ k'i bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini i b'i yɛrɛ bɔ surasiya kɔnɔ k'i bila forobamaya binakuu ka kumanin kɔnɔ o kɔrɔ ye fɔ i ka jamana ɲɛmaaya kuma ka s'a da la i bɛ forobamaya binakuu ka ɔ nka n'i tilara o la i bɛ segin i ka surasiya ma minnu kun hakili la k'a fɔ furancɛrɔfanga ɲɛmaa gabɔn oligui nguema k'a bɔra surasiya la ni ka sɔrɔ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ olu bɛɛ nkalontigiyara maa mugan ɲɔgɔn na kun bɛ yen minnu kun y'a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini gabɔn jamana kunnafonidi siraw kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ a maa caman y'i ta bɔ a ma tɔgɔsɛbɛn kɔni bɛ sen na a mana maa o maa diya ka jamana ɲɛmaaya ɲini marisikalo tile seegin y'a dan ye ɔ sɛgɛsɛgɛli minnu min ɲɛsin mɔ a k'a sɔrɔ gabɔn jamana kan min don i b'o mɛn ɔ n'i kɛnɛya kɛmɛ k'i wolo labɔ ɔ ani nafolo minnu mana ye i yɛrɛ bolo o bɛɛ lajɛlen ka bugunnatigɛ fɔlɔ dimansi tɛmɛnnen gabɔn jamana furancɛrɔfanga ɲɛmaa general brice oligui nguema a tun bɛ sanfɛ kalanso la ka dɔ fɔ gabɔn jamana juruko kunkan juru min bɛ gabɔn jamana la a ye saratikan di k'a fɔ sɛfɛwari miliyari fila tilancɛ o min juru bɛ jamana na k'a sabu kɛ fɔnkisiyonɛriw ka sara don k'a na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o bɔ jamana kan na n'o sarali ye ɔ a ye sanfɛ kalanso karamɔgɔw fana fo u k'a jira k'a fɔ sɛfɔwari miliyari fila jamana ɲɛmɔgɔ ka tilancɛ kelen sara olu ye u diɲɛnen bɛ tilancɛ kelen kɔ a y'o bonyamasegin kɛ u ye rwanda jamana ɲɛmaa paul kagame dimansi Rwanda faba la Kigali a ye Uganda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni denkɛ sɔrasikɛ bisimila n'o ye Muhoozi Kainerugaba ye. Ko in bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni mamurulenjɛkulu M23 kɛlen bɛ ka Kongo Kinshasa jamana fan caman minɛ kɔrɔyanfan fɛ, ni Paul Kagame yɛrɛ ka sɔrasiya bɛ k'o mamurulenjɛkulu kelen dɛmɛ. Ugandakaw ka jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni denkɛ min bɛ sɔrasiya yɛrɛ ɲɛmaaya la ni maa caman kɛlen bɛ ka jigiya k'a fɔ fa o nɔnabilabaa don fanga na don nataw la k'a sabu kɛ fa bɛ san bi seegin na bi muhoozi kainerugaba a y'a yira a ka laseli la k'a fɔ tɛgɛnɔbila bɛna kɛ bɛnkan sɛbɛn na rwanda ni uganda cɛ e maa o maa n'i bilara jamana dɔ la kelen na i bilara jamana fila bɛɛ la wa jamana fila bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ uganda jamana fana jalakilen bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies fɛ k'a fɔ kongo kinshasa basigi tiɲɛni na kɔrɛyanfan fɛ rwanda jamana bɛ min na k'a fana bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ Kongo kɔrɔyanfan fɛ ni mamurulenjɛkulu M23 dɛmɛni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Uganda jamana de kɛlen bɛ balo lasɔrɔ yɔrɔ ye mamurulenjɛkulu M23 fɛ wale kelen tajiw minnu kan ka kɛ k'a ka bolimafɛnw lamarase nin bɛɛ bɛ sɔrɔ uganda yanfan de fɛ mamurulenjɛkulu M23 fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies ka jateminɛnaw ye a jira k'a fɔ uganda jamana yɛrɛ kɛlɛcɛ kongo kinshasa dugukolo kan a b'a daminɛ maa ba seegin na ka taa se maa ba tan ma wa janvier kalo min sara an kɔrɔ nin ye uganda maa ɲɛmaaw ye u ka kɛlɛcɛ ba kelen de dɛn k'u bila ka don kongo kinshasa jamana kɔnɔ paul kagame rwanda jamana ɲɛmaa ani uganda jamana ɲɛmaa yoweri museveni jɛɲɔgɔnkɔrɔbaw don k'a sabu kɛ ninnu fila farala ɲɔgɔn kan ka fanga ɲini u ka jamanaw kɔnɔ tuma min na ni yoweri museveni bɛ ka fanga ɲini uganda a sera paul kagamew de mɔ o y'a sɔrɔ olu fana u tɛ se k'u pɛtɛ pɛtɛ u fa jamana kɔnɔ n'o ye rwanda ye k'a sabu kɛ minnu bɛ fanga na rwanda n'o ye hutuw ye olu kɛn bɛ k'u dunan minɛ o tuma diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies ka basigili jɛkulu ni baɲumankɛtɔnw minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɛ mɔɔw mɔ olu kun kɛn kun bɛ ka kalifa yɔrɔ dɔw de diladila tutsiw bɛ se ka kalifa yɔrɔ min n'u k'a ma ko camp de réfugiés paul kagame kun bɛ o de kɔnɔ ka fara a toɲɔgɔnw kan yoweri museveni de sera paul kagamew mɔ camp de réfugiés in na ɔ tiɲɛ don a degun bɛ a faso kɔnɔ ɔ ne yɛrɛ fana ne bilama n ye maa min dɛmɛ ka fanga ta a kɛn bɛ fitiriwale ye mɔ n kɔni kɛn bɛ ka kungo minɛ n b'a fɛ k'a ka fanga in bin ka n sigi a nɔ na n'a sera ka fara n kan ka n dɛmɛ kɛlɛ la uganda n ka fanga ta ɔ n tɛn'a fana dɛmɛ a ka se ka fanga ta a faso la n'o ye rwanda ye ɔ paul kagame n'a dagawuli jɛɲɔgɔn teri n'o ye james rugera ye bawo paul kagame yɛrɛ tɔgɔ ka bɔ o kɛra James Rugwera daɲanen n'o tɛ Paul Kagame tun b'o kalo dibi la Yoweri Museveni ni James Rugwera de tuma na n'a taara a tɔɲɔgɔnkɛ Paul Kagame nɔfɛ u ka sɔrɔ ka fara Yoweri Museveni kan ni ka fanga bin Uganda san mille neuf cent quatre-vingt-six Yoweri Museveni ka fanga ta a kɛlen ka fanga ta Tutsiw minnu b'a nɔfɛ n'o ye Paul Kagamew ye a y'olu bila jamana jɔyɔrɔba jɔyɔrɔbaw la uganda Paul Kagame yɛrɛ kɛra lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement ɲɛmaa dankan ye Yoweri Museveni jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ bɛ yen ko jɔyɔrɔ nafama don uganda a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni uganda ka den kelen kɛra ɲɛmaa ye dankan bɛ kɛ Paul Kagamew ka siya maa dɔ ye ŋunuŋunu nana bin ka bonya uganda jamana kɔnɔ an tɛ jɛn n'a ye jamana ɲɛmaa kura min na mɛ tiɲɛ don i ye fanga bin k'i cogo kɛ nka ka taa an ka jamana fanba ta k'o di dunanw ma ni jɔyɔrɔ min kalifara dugulen kelen na dunan kelen bɛ k'o ka dankan ye ka taa wali jamanadenw ta ka n'u ɲaami an ka jamana nɔ an tɛ jɛn n'a ye o ŋunuŋunu binnen ka i yɛrɛ sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ Yoweri Museveni senkɔrɔ a ko kumana i cɔ n ka kɔn ko mɔ a sɔrɔla ka Paul Kagamew wele sa ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɔrɔw labɛn bɛ bi a kɛmɛ sɔrɔdasi jolenw ye e yɛrɛ Paul Kagame ye kalanbaw kɛ yahudiya jamana Bani Israɛla kɔnɔ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛ fɛɛrɛw minnu bɛ se k'o ɲɛ maa bolo e y'o kalanw kɛ yahudiya jamana Bani Israɛla kɔnɔ i y'a kalanw kɛ Ameriki jamana kɔnɔ ne kɔni b'a fɛ sa n'a b'a fɛ ka taa fanga ta a faso la ruwanda n b'a dɛmɛ bawo bɛnkan y'o ye ɔ san mille neuf cent quatre-vingt-quatorze sa u sɔrɔla ka fu siri Hutu ka fanga da la ruwanda jamana kɔnɔ minnu tun bɛ k'u bali ka segin Paul Kagame ka sɔrɔ k'i cogo fanga na nin jɛ de bɛ Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛmaa ni Uganda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni cɛ ni dɛmɛ tigɛra Ukraine jamana la Ameriki jamana fɛ a laban bɛ sɔn ka Ukraine jamana ɲɛmaaw diyagoya u k'u sigi mankan ban ni tabaliba la nin ye Irisila jamana ɲɛmaa ka hakilina ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na vladimir putin ka babu sentigi n'o ye dimitri peskov ye ka bɛn ni marisikalo tile naani tarata in ye ɔ u y'a ɲininka kunnafonidilaw yala donald trump ameriki jamana ɲɛmaa kɔsa in na a y'a yira k'a fɔ ale ye Irisila jamana tɔɲɔ yala a bɛ se ka mun fɔ o rɔ dimitri peskov ko Irisila hakili b'a la k'a fɔ donald trump ka manda fɔlɔ la ɲangi fɔlɔ min ɲɛsinna irisila jamana mɔ donald trump de y'a ɲɛsin irisila jamana mɔ ni ka minan kun fɔlɔ fɛnɛ di ukraine jamana mɔ o y'a sɔrɔ joe biden ma na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ donald trump a y'a yira kɔsa in na k'a fɔ ale b'a fɛ ka kɛ laadiri ye nin ko kɔnɔ ko maaw k'u hakili to fɛn dɔ la dɛ ale de ye tɔɔrɔ se irisila jamana ma ale ma foyi ɲɛ irisila ye ni tɔɔrɔ tɛ a ye ɲangi ɲɛsin irisila jamana ma tuma min na o kuma kelen la a bɛ ka maramafɛn cɛ ka di ikɛrɛn jamana ma kunnafonidila dɔw ye a jira k'a fɔ donald trump yɛrɛ bilama a y'a ɲini ameriki jamana minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ani ameriki jamana warisoba n'o ye trezori ye u k'a lajɛ ka ɲangi dɔw jateminɛ a b'a fɛ ka ɲangi minnu bɔ ameriki jamana ni irisila jamana cɛ pewu ko o baaraw ka daminɛ o kuma kelen la waritigiba min fana y'a dɛmɛ ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ elon musk o y'i to bɔlɔlɔ nasiraw kan ka sɛbɛnni dɔ kɛ ko volodymyr zelensky ukraine jamana ɲɛmaa a kan ka fanga in de bila ni ka ukraine jamana bila pewu k'a bɛ se ka kɛ o kuma in man d'a tulo ye nka ni volodymyr zelensky ka kegun a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ikɛrɛn jamana kɔnɔ wasabulon ka sariyasen dɔ ta min bɛ yafa kɛ a mɔ a ka kokolon kɛlen bɛɛ la ni kokolon yer'a nɔ na u k'o ma ko amnesti ɔ a ka bɔ ukraine fana ka taa jamana kɔnɔ jamana min ni maa tɛ se k'a fɔ k'i b'i to fanga ja fɛ k'i ka se boli o jamana masina kan k'a weele don dɔ la a ka tɛmɛ n'a ka maaya ye o jamana masina nɔ ukraine jamana fɛnɛ furancɛrɔ fanga dɔ ka labɛn ni ka kalata labɛn bɛnkan fanga ka segin ukraine jamana kɔnɔ nin ye elon musk ka hakilina ye ko n'e kun ye volodymyr zelensky y'a kun b'o de kɛ bɔlɔlɔ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na rezo social x nazarala kɛlɛbolo o tan